omenani ụkwanị nike ndị idu eyitina omenani ụkwanị nike ndị igbo

ebe ọ na-egbu ka onyenye ka ọ bịara asafi ụkwụ eloji iyi ka safi kọfụ ụkwụ ka onyeke bịa dara- daa n'anị ndị a mara akpọ okwe kesi obutu die ihe si ese si obutu die si ya na ije ihe ka emegba mmewa sị o je egbu ewu nwe ọbụ m kene emegba mme sị o ji egbu na ewu ewu so oji nshite si die ihe eke eri ite n'oshini kena bifa kari nu yanya kete kịta dị wesa na-efu nwa n'anyị onye ji na-enyere aka na akọwa banyere ụfọdụ ife omenala na mba na eh, ndokwa na oke mara aje dịka eleghasị na ikwu bụ chi o nwene ụfọdụ omenala anyị nye ndokwa anyị na-ememe bụ omekọsị omenala ndị ahụ ka na favour ndikom karị ndiom ọdịnesi na dịkọsị ndiom bụ egbanebe mmarụ shi ndikom ka na-abụ ezigbo mmarụ dịka mgbametụ nyeni di na nwunye na-anụ ọgụ ka onyeke ya bịa daa wee shi ka onyenye n'igbu na ewu shi ya na-eje ihe ka emetara ya bụ ka onyenye onyeke ya na-egbu ka onyenye ka onyeke na onwu wee ee, iwu were ideme ji ka onyenye onyeke nọ na-egbu ka onyenye ke shi na omenala ike na ụdịrị nọ nọ anyị nọkwa anyị tv nwene mmarụ ofu ife ya ebu ụzọ marị na ife na-ekọwanị bụ onyeke mmarụ bụ onye isi ụnọ hmm. ife weseni o ji na-abụ sị ka onyeke na ka onyenye na-anụ ọgụ hmm. and ife na-aka na-ewesa ife ndị bụ iwe ọgụ na eso iwe ọgụ na eso nụ weseni shi ọgụ n'ọdị na ọ bụrụ sị onyeke ma na-ebu ọnụma onyenye mmarụ ezikwara na ikene na ya bụ na arịọ a na ya bụ onye isi ụnọ ka a makọsị onyeke mefere o sikwara na ya onwe nwere ife weseni ife onwe nwere ife imeni ndị shi na ị dịrị nụ o nwene eri ịdị m ọnụ na-ekwu okwu ọgụ eso ọgụ na eso okwu ka e buru ọnụma na-etinye hmm. o nwene ụfọdụ ife na-emeni eri dị mana ọnụ kwue ọ bụrụ sị ọ gwụrụ aka pụsa ọ bụ sị ị kpọ ya na aka pụsa ọ bụ sị ị dọrọ na aka pụsa ụka adịwere hmm. ije ọkụ dị n'elu chi na ibie then ka ụzọ dị na bụ ị na-ekwu shi wee mebe ụfọdụ iwu dị n'omenanị shi onyenye mmarụ onyeke mmarụ na onyenye na-anụ ọgụ then ka onyenye ada wesị onyeke ada ka onyeke ada hmm. wee sị onyenye gbuo ewu hmm. good ife weseni bụ ọgụ na eso gwa gwa onyenye mmarụ sị onyeke bụ onye isi ụnọ ka ọzọ oge shede kerigo ya bụ ụmụ n'ime ka na-eyeme ịnọmiye wee mmekọfụ na ife ọbụla ya bụ narị mmekọfụ ife ọbụla Ọ- ka nne ka ụmụ jiri narị na akpọ ọgwụ maka na ife erenu ya were jinite isu iwu kenu keweba esowe ya bụ nne dị ụmụ bụ anụwa narụ ọkụ kenu bụ ifenumenini na anyị na-ekwusi nne onye ke butu onyenye chụwa onwere ịrụkwa na ịdị ji n'imeme ịrụ na ọ bụchi onyenye mmarụ ka ọ bụ ụmụ nwa mmalụ butu nala hmm. tụọ egbu egbu elenu ka ụkwa na ejiji na idemeji ese shi ụmụ mmalụ butu nne tụọ egbu egbu ka ọ balance and ife shi na-eti elenu bụ oge ka ihe ya bụ ke ọgọ na-ese ụnụ balance ya bụ ka onye na-egbutu je ye ka onye na-egbu owu ee kparịgba butu nne ye n'ogbo egwu owu oge ee ka ọ ife nụ balance ka udo dị n'ụnọ na ife na-ewere itinyere na ya bụ ọdịbụ si onwere mmụọ ọdịn si mara igbu na ewu si onye na-anwụ sịta ka mmadụ egbu onye ka ọ ifere ga-eme onye ka ọ bụ ke ke dị na-eso igbu na weyere ka ọ bụ na omenala nkịtị ọ bụ na ife etinye ni na ihe ndị mara ego ịgọ mmụọ ada ife nụ elu ife n'ụdị maka na egwu n'ihe ka egbu ya dị iche azụ nwata ọ bụ na onwe ịgọ mmụọ wee jee na agụ abụkwa emetụta wakpa akpọ egwu ukwu chụwa emetụta wee esukpo dịka na asụ nọ kenu dibe kenu bụ kenu bụ mara ọnwụsọ kenu bụ mara ọnwụsọ enwe adị egbu e ya wasi di ka onyenye muso ne ine anyị na-abanye n'ife ọzọ na ọ bụwa ka enyi Okay. anyị kwunu Ehe. ọ bụ na ejigbere ife dị bụ kenu bụ ụkwụ ọnwụ kene bụ obi ụnọ abuka basi ne ne obi mura ne ko wa shi mura ne kenu bụ obi ụnọ ka anyị na-ekwune ilu udo na-eme di na obi ụnọ shinu ụkwanị deme iwu kenu onwe ịgọ mmụọ dị n'ime ịgọ mmụọ ada wee ifeachi ijesi bụ enyi na ebe ekwunichi nne Ee, nwunye mmarụ butini di ya wee jee na-agọ mmụọ ije so ụfọdụ obodo wee sị nwa ibutuni ụbọchị kere nwa di butugwara ya. wee gbuo ewu n'ụwa di butugwara ya. Wadibari na-ebe. Wa di butugwara ya na-ebe Okay. ịrụ afọ si wee jee na iji mara ego ee iji mara ochichi pee ma ife kene Na ihe ndị na be ọ dị ọbụla- mma, na ihe ndị be ya ọ bụla sọ chinebere bụ sa ka aba na-akọrọ okwu obi nọ na onye onye nye mmarụ dịnị be di jeni ji ọyị wa gwa sị ee ụka atụkọ ya na ije ebibi esi n'ebe mgbamme bụ ka onye ke jeni ji ọyị o nwe iwu ji ka onye ke jeri na si na ebe bụnụ ya bụ ka onye ke nwere right ee ọyị ị na-aga bụ ka onye nye enweghị ee, ee, right ebe ekwuere nụ n'ife kene ajụjụ kene na ajụ hmm. ọ dịnị mba na ndị ọzọ ọ bụ Ụkwụanị sọ ka ọ dị onye nye onye ke mmarụ onye nye onye ke mmarụ na-anụ mkpomkpo onye nye hmm. but onye nye enwere ike nụ mkpomkpo onye ke ị na-afụ ele ọ dị hmm. onye ke onye nye mmarụ enwere ike kwu sị kene bụ di m kene bụ di m kene bụ di m but onye nye onye ke mmarụ na-anụ ofu onye nye onye nye neba onye depending on ele na o nwe na capacity Capacity. to because in those days n'oge ndị shede onye ke mmadụ na-amụ mkpomkpo ụmụ ka o nwee ndị na-eyeni eka n'ime ogo dachi na ụfọdụ ma na anụ- anụ ofu mkpụ onye nye tọ kọ bụ onye nye nọ onye nye ise ijesi ụka Urhobo ọdawụ ijesi mba anị mkpomkpo ndị mba anị ọzọ ọdịtawụ ọ bụghị Ụkwụanị sọ ka ọ dị so ọ bụghị right but ọ dị dịka ijesi ime Bible ọdasarị ọdasarị mgbe eh, ụmụ eh, nwunye one ka Jacob nụnị? Hmm? nwunye one ka ọ nụnị? ije enechi Abraham oge nwa nwunye nwụsịnị ọ nụọ onye nye ọzọ ije enechi David ọ nụọ mkpomkpo onye- so ọ bụ na ọ dị dịka sị kenu nu dị were ihe ọsa mba anyị ọ bụ na Ụkwụanị sọ ka ọ dị but ọ dị mma si onye nye mmarụ na-anụkarị ofu onye ke but onye ke mmarụ chukwu eyewere onye ke okike kechi nụkarị ofu onye nye kenu ka esi eji baa na ofu topic anyị treat na ọdịbetụ ikpo anyị kwuni okwu ka n'Ụkwụanị TV ofu nwa na-adị Osadebe na-agwa anyị si onye onye ke mara nnụ ka n'ofu onye si o jeko ọkụ mmụọ ọ bụrụ na ya gbatụ na akwụkwọ nsọ si mmarụ dịka david jeko ọkụ mmụọ si mmarụ dịka solomon jeko ọkụ mmụọ sọsọ ndị nụ na- nụ ka n'ofu onye n'ime akwụkwọ nsọ jeko ọkụ mmụọ deri nne na isaac na oyu nenye Eh, ya for ọtụtụ mmarụ wa gụọ the bible permit me to say out of context hmm. ụlọ ofesisi david nọ na-ekwu bụ onye chukwu kwuni si hmm. eh? new testament agwawa anyị si one man one, one wife, wife. Mm. bụ new testament bụ you know, the real of the shadow the old testament bụ shadow so ihe a na-echiga wee na-ekwu so onye nụ na ofu onye Local na-enebe law, eh, ka ọ bụ onye nye tọ si o jeko ọkụ mmụọ ebee ka ọ dị na akwụkwọ nsọ mm, ọ bụrụ nke bụ ọgara nye ebe ọ dị na akwụkwọ nsọ si bịa gwa m ebe na akwụkwọ nsọ na o nwe onye mmadụ kọrọ naanị wee gwa m ebe ọ dị

o nwene ofu ife wee mee ọnwa etetọkụ ebe ọ sọ ife wee kuzi na sunday school o preaching o bible study o home eh, eh, eh, ya bụ Home home fellowship. cell home fellowship ọ bịaru ọnwa ịtọ wa dị deme ofu ụbọchị bible study a day so ọ sọ ife ndị anyị kuzini o nwere ka ịfụnị anyị n'ikujikumene ife a kuji na idibe ife akwụkwọ nsọ kuji na idibe ya bụ e kwue ka anyị nyocha hmm. siri nkwa dideme maka na o nwe onye ka na marịnị onye hmm. gwanị si onye nọ na n'ọgbarịta old testament si ọsa ndị nụ na eh, nụka n'ofu ma jeko ọkụ mmụọ ya bụ a gosi anyị ya n'ebe hmm. ya bụ na ọ dị na akwụkwọ nsọ ihe na-esi ee onye nye mma onye ke ma nye n'ofu nye si nọ n'oye na ka ka o je eligwe ịnụkarị ofu nsogbu na-adị n'ụlọ arịrị nsogbu dị ka dị na-adị n'ụlọ ka gbara ee, obi pụ n'ebe chukwu dị nshi na-ekwela ihe na-esi kedu mgbe onye si ife na-esi ya mara nje ka ekwu okwu kene ọ bụrụ si kịta ni si n'ụdị ndị onebe ee nwa ndị onebe amụ ya n'ọmụ nwa udo dị na agbata anyị bụ amarị chukwu then mete abịa mba amarị chukwu hmm. eh? dịrị ndị ka eme ofu onye ụkọchukwu ife ọ gwa anyị na situation like that ife ọ gwa anyị bụ si kwuo nke nwa i bu ụzọ mfe ihe si ya bụ ezigbo nwunye chike kwe bụ chiso ifuru ji atọchi ego ihe ya bụ divorce kel ngwe nje ka- nje ka- nje ka ajụ ajụjụ na-eme n'ebenu ka ọ dụ ọ bụrụ si kenu ka arụgbe ya bụ ka eke arụgbe yi eji ka meni ya bụrụ ụzọ marry meni ya bi n'ụlọ then a baba marry ka onye emefu m ife ka ya ka marry ikpe n'azụ ee then a baba eme ka ife ka enyi

ka dịka ofu onye ụkọchukwu gwara anyị si ihe a ga-efu uru na odemesi ikenu bụ ezigbo nwunye ka onye bụ ụzọ mma ife ihe kenu ọda ọja bụ okike ọbịa sọ ka ọbụ bịa sọ nọ sofa ya ka bụ ụzọ mma ife ihe kenu bụ ezigbo nwunye ka ekwu ebe ọ nọ ichi mmemme ife ihe leta ikpe mmebi ife ka ọdọ kenu abụ nwunye si sọpụzọ ọ divorce kenu kenu iri divorce na dịka eri ife kwọ nsọ kwuru elu ọkụ adịwere enyi kenu iri divorce na ọsụmọdị ya bụ oke nwe di ọnọrị ọnwụ wee gbuo wee gụọ ntị o Eh, nkụ na- n'ofu na- nkụ n'ofu na- okwu o- o- mbịa ka kọrọ anyị nkụ ihe n'ofu okwu Mm. Eh, sị mmeni ife ndị rụ na oge mee ịmarị Ịmarị Chukwu. nna anyị na-akọwa ife onye ụkọchukwu kwuru ya si na-ekwu si some people na-aquote the Bible out of context Mm, o ji kọwa ya elofu eshi si the Bible kwuru si at the time of ignorance God overlook Ah. because you did things when you don't know him i mere n'oge ihe marị Chukwu Mm. then now ya eche marị Chukwu kenu ọbụchi isi mme divorce kenu kpe n'azụ Mm. then a divorce ma ewuru m edebe Ka ọ ma na n'ọnọdụ si ebe anụwa dị

mkpọkpọ mini ọkụ nị na eri niine ya ọsọ ọsọ ka akwa ewọrọ for instance wesi onye nyi marọ ba nọ mi ewọrọ ogun ụfọdụ ụzọ wa ba ga si ndiom ba ga na ụzọ ibe kese bụsi mkpọkpọ mini ọkụ nị dị kwasị ní ndiom ndiom ndikom ka na dị free ịba ajụ ha elele jụ na ajụ na olukwu ajụ ha bụ ya dị nne echi ife na-eme n'ụwa ya bụ si iwu dị n'ụwa dị n'ụka ka ndikom ndiom na-apụsa apụsa na na-afight ekpọ na feminism feminism eh, gender Ma- equality ehe, ma gọshi na-eche o si ife dị n'ụka ka ndikom ndikom sọ bụ na ụkwa na ịsọ ndiom

wee ọnụ ekpuru dịka ewụrụ na anyị e, e, e na-eko ọ bụsị o nwere ife mee n'obodo kwa akwa ewọrọ ndikom sọ na-adị n'ebe ahụ na achụje ego ndiom maka ọ na wee mara ife ka o wee elefu obodo hmm. wee lefu ya so kenu bụ kenu n'ụdụ so ị ga-ene ọsọ omenanị Ụkwụanị ọ dịka omenanị dachi n'ime baịbụl iji afụ o nwe na ụfọdụ ụzọ dị na baịbụl dịka ebe e kwu sị ọ bụsị onyenye dị n'ezi ya ee eh? hmm. na old testament so ọ bụsị onyenye dị n'ezi wee sị nọdegere until you are purified Hmm, and ele ka ọ dachi were ihe Ụkwụanị anyị o nwere ụfọtụ ụzọ a sị onyenye dị n'ezi agana ebe nụwa hmm, ụfọdụ si na obi ụlọ asị wesị ụfọtụ onyenye dị n'ezi si eshi ite ihe die ihe kenu gosi na ife die ihe ọgwụ die ihe nwere hmm. kenu bụ ọgwụ die ihe nwere ya wesịrị kenu ụfọtụ masị onyenye dị n'ezi eshi emite ụfọtụ

mkpomkpo Ụkwụanị anyị eje ọrụ oyibo maka ọnụwa amarị onyenye ka eshi ite wee ka eti egori amara ụmụ ofu okei dị n'obodo anyị wakpọtụ ya kara m Mm. n'okwu a ka oje na ọ bụ ọkwa ka oje na-aṅụ sọ ọsị isi kowe mụ na sọ karị n'ụbọchị iri na ịtọ gharị n'obodo a. ụbọchị iri na ịtọ iso ụbọchị iri na ịtọ iso ụlọ aṅụsọ ụlọ ma aṅụsọ bụ iru ọkwa bụ aṅụsọ na anyị ji nne ife ekele na-ekwu ya afụchi isu marụ ndị nụ ife anyị da mmọnwe na-akọ kọba ife ife dị na-esu we chinwebe ikwu ife ndị nụ dịka ụfọtụ wee be wee ọ bụrụ si wee komechi n'ụkọ ee kwechi ya aga na so isu marụ ndị nụ enweghị ike eje ọrụ oyibo maka onye nwa amara ebe onye ka ekpoga Mm. so ya chi na-ebusi mkpomkpo anyị eje ajụkwụmanị n'ime Ụkwụanị mkpomkpo anyị eje ọrụ oyibo maka ọ na ife ndị nọ Mm. Eh? ya bụ wee na-asọfụnụ mmụọ wee na-asọfụnụ ife dị wee na-asọ Eso. maka ọ na anyị believe nụ na

ife dị n'ime bụ ọ dị mma maka na weje na ijiwe ego weje na agwa onyenye masị onyeke na bụ di onyeke na bụ onye isi ụlọ mba na igwe o- na oye gwa ọsị ọsị omenanị ndị nọ sị ọ dụwọ mma onyenye marụ si ya dị die na anọ ka ọsị die na egbu ihe ụkọ bịa na egbu die ihe o die ihe ime mistake sị ọsafina ụkwụ ọda ka were ka bi nanị

a na-ekwu banyere omenanị Ụkwụanị omenanị anyị na-eme dịka ere nwa anyị si na-ekọwa bụ sị omenanị ndị na bụ eh, wedeme ka ọ bụrụ sị ndị nwunye na nwoke na ihe dị ihe ọ ga na-asọ bụ dịka ere ndị Ụkwụanị si na-edeme omenanị nke ọ si wee na-egbu eh, ewu na ka onyenye eriko n'ime bụ ka onyeke eriko n'ime ihe bụ edemesi na sị ọsị mmadụ buturu je ka ọ bụ nne butu- eh, nwa buturu nne ihe bụ o nwe na e gbu ewu na ojikere ka o ji achụ ego na ya bụ ọrịke punishment wee yie ma kwe mmadụ na-ekwuji ọzọ ka ọ bịa ji yi eso ee di we ka ọ bụ nne wee nụọ ọgụ kene bụ ife ndị Ụkwụanị deme bụ omenani anyị na-ememe ka udo ji na-adị n'ụnọ bụ echinyere ebe akwụsị ndị nna anyị ya bụ ndị di she were the when the uh, right ọ na-egbu nwunye wee nyi chinye oge eh, pụọ oge ọjọgbụ na-enwe ya ọ dị mma ka ba na-egbu nwunye enyi enyinye ụfọdụ na-echi na-emesi kwewere were punish dị kwa nwunye wee kwewere ihe nwunye wee fụ aka ọsị wee na-eme na ọsị na adọ na nwadị dọ ka onye kena ime na amana ma ọ da ọsị ya ebutu ma ọsị wee butu ma eh, kwee were na punish ka onye ọ dị mma ka ba na-eme ife dị eh, erinu omenani anyị bụ omenani onwere ndị ọma dan nwee ndị kọsị wee ọga ọdịghị ka ọma bụ kene bụgara ka ọma wedị mesi ka wedị na-eji ndị mmadụ kụba na-emekarị ihu wedị obi nọ ee chineke nụ kwụsa na anya ndị ụmụkwata anyị nwe kpọrọ anyị fụ nwa nne enyi dị n'obodo ya kpọrọ si ndị mkwara aga ebido mmiri m wee sọjọ ka akụcha Ndokwa anyị tv so adị oge na-agwa ndị ka enyi dịkọsị wedị mụkọta ọsụ na-enwuwo ekwentị nụ camera nọ

anyị na-akwademe ka anyị bido na-egwu studio enyi ya bụ eh, Ndokwa anyị tv studio ya bụ project ajie ka akịta na anyị bido na-akwademe nwata nwata ee nweso ndị ke ndị na-eyi enye aja n'ukwu si ka anyị ka bido process ya ka mmiri mmemme ka anyị nwesechi eh, the first radio station in ndokwa nation ya bụ project a na-akpọchi kịta na 2020 project anyị ọchị ike ya a-support anyị na one way or the other ịlọbi ga ngwe support anyị nụ anyị mara kpọọ anyị na eh, phone number anyị ekwentị anyị ka anyị kpara ịgba mgbe ụka na ịkụrụ igwe ndịkwa ntị na agwansị ka ọ dogo zefa mgbe uche sam nụ anyị ishiegwari yoo